Dia dhíbh agus fáilte chuig an Red Line Book Festival 2020. Is mise Ciara Ní É agus anocht beidh mé ag caint le file a bhfuil meas mór agam uirthi, Caitríona Ní Chléirchín. Léifimid beirt filíocht agus pléifimid saol an scríbhneora Ghaeilge, ceist an aistriúcháin, cúrsaí filíochta agus cibé rud eile a thagann aníos. Conas atá cúrsaí, a Chaitríona? Go maith, go maith. Gach rud go maith, go raibh maith agat. Agus ag súil leis an léamh. Agus tú féin? Go raibh míle maith agat. Conas atá an saol ag caitheamh leat na laethanta seo? Bhuel, tá mé an-ghnóthach ag ullmhú na léachtaí anois agus an téarma tosaithe ach tá sé deas léamh mar seo a dhéanamh mar athrú. Cinnte. An bhfuil mórán léamhanna déanta agat ar líne ó thosach na paindéime? Tá cúpla ceann déanta agam, tá mé ag éirí níos fearr ach braitheann sé, you know, i Muineachán uaireanta bhí an leathanbhanda go hainnis agus anois go bhfuil mé ar ais i mBaile Átha Cliath, em, ceapaim go bhfuil mo ríomhaire ag dul i dtaithí ar leathanbhanda anseo chomh maith so eh. Bhuel, dar ndóigh, tháinig leabhar leat amach i mbliana, The Talk of the Town, le haistriúcháin le Peter Fallon agus chonaic mé, em, go raibh léirmheas an-mhaith Ar an leabhar déanta ag Clíona Ní Ríordáin san Irish Times arú inné, mar sin, comhghairdeachas! Go raibh míle maith agat. Bhraith mé go raibh an léamh a rinne sí an-bháúil agus tuisceanach agus ardú meanman a bhí ann domsa agus bhí sé deas é a fheiceáil, ní raibh mé ag súil leis agus bhí an, seo an clúdach anseo so bhí sé deas go raibh an clúdach sa léirmheas freisin so bíonn sé deas aiseolas maith a fháil ach, Maidir linne, na healaíontóirí, na filí, bíonn muid cineál crua orainn féin is dócha agus ní bhíonn muid riamh sásta lenár saothar féin go pointe so. Cinnte, braithim sin. Ach so, is dócha an cur chuige a bheas againn inniu ná, léifidh tusa ar dtús agus is féidir linn do chuidse a phlé, ansin déanfaidh mise léamh beag agus déanfaimid é sin a phlé agus déarfaimid slán leis na héisteoirí ansin. Cuirfidh mé tú i láthair i gceart. So is file, criticeoir agus léachtóir le Gaeilge i gColáiste Phádraig, Drom Chonrach í Caitríona Ní Chléirchín. Is as Contae Mhuineacháin ó dhúchas di. Bhuaigh a céad chnuasach filíochta, Crithloinnir, an chéad duais san Oireachtas i gComórtas na Scríbhneoirí Úra 2010 agus tá go leor eile bainte amach aici ó shin i leith. So, Caitríona, is féidir leatsa, is dócha, do chuid filíochta anois a chur i láthair. Tá mé ag súil go mór leis. Go raibh míle maith agat. Míle buíochas a Chiara as an chur i láthair sin agus míle buíochas as glacadh páirt anseo liomsa agus as an cuireadh glacadh páirt san fhéile leabhar iontach seo, an Red Line. So, tháinig an leabhar seo amach i mbliana agus tá aistriúchán le Peter Fallon agus tá mé an-bhuíoch den Gallery Press as é a chur i gcló domsa agus an teideal atá ar an leabhar ná The Talk of the Town agus is aistriúchán é sin ar an teideal an dán cogarnach so tá sé saghas greannmhar mar cogarnach sin rud an-íseal agus the talk of the town sin rud an-difriúil so léiríonn sé sin, is dócha, an difear idir an dá theanga agus is saghas cogarnach, saghas feargach atá i gceist leis an dán seo. So b'fhéidir go dtosóidh mé leis an cheann sin, cogarnach. Uaireanta tuirsím de bheith i mo bhean den tóir nó den neamhaird a dhéantar orm. Tuirsím den chur i gcéill.

a bhíonns orainn. Saghas cur i gcéill go bhfuil achan rud iontach agus an smideadh a chur orainn, is cuma cad é atá ag dul ar aghaidh sa saol agus mar sin de. Ach bíonn an taobh dearfach ann freisin chomh maith. So an t-aistriúchán anseo le Peter Fallon agus tá sé spéisiúil nuair a dhéanann fear aistriúchán, fearfhile aistriúchán ar do shaothar chomh maith mar

an téarma seo, bean, scríbhneoir, agus an céim in airde atá i gceist nó you know an chonspóid a bhaineann leis an fhocal bean really ar bhealach em so b'fhéidir go léifidh mé b'fhéidir dán grá em anois agus cúpla dán a bhaineann le mo cheantar féin i gContae Mhuineacháin agus b'fhéidir ceann mar gheall ar an teorainn má tá am chuige sin. So tá mé ag dul a léamh dán nach léim rómhinic agus sin Taom agus is dócha go mbaineann sé leis an cailliúint agus an grá. Taom. Cluinim thú ag glaoch orm go fóill. ag glaoch m'ainm go híseal séimh, go ceanúil ar sciatháin na gaoithe is mé i gcéin uait. Buaileann atilmhá mé, taom imní, taom ciontachta is taom dóláis. Shiúil mé amach ort is choscair sé an croí ionam. D'imigh mé ort, ba ghual mo chroí. Ná tar im chóngar. Ná leag lámh orm.

mórán caint ar an idirlíon ná aon rud so nuair a bhí tú ag glaoch abhaile bhí ort dul ar an phone box ach ach is as ceantar tuaithe mé agus cúlra tuaithe agus cúlra feirmeoireachta agus tá mé ag dul a léamh dán ana goirid anois mar gheall ar, Spealadh, Spealadóireacht an teideal atá air ach is saghas traidisiún a bhí ann agus tá sé sin imithe anois ach really is dócha go mbaineann an dán leis na cuimhní agus conamar na gcuimhní nó the fragments of memory agus an dóigh go gcaillimid ana chuid de na cuimhní atá againn ach go bhfanann cuimhní áirithe linn. Spealadóireacht. Chuirtí faobhar ar speal le cloch líofa tráth, a leagtaí faoi cheilt faoin drisiúr ar eagla go ndéanfadh leanbh conamar de. Inniu, níl speal ná cloch faobhair ná drisiúr ann a thuilleadh. Níl againn ach conamar na gcuimhní. So, we're kind of, I suppose, after a lot of life's experiences, we are left with the fragments of memory.

Ceart so. Braithim go raibh an t-ádh liom gur tógadh mé i gContae Mhuineacháin agus faoin tuath agus mar sin de mar bhí you know an tírdhreach fíor álainn agus tá béaloideas a thaitníonn go mór liom agus I mean sílim go bhfuil mé ag scríobh filíochta mar gheall ar na logainmneacha, mar gheall ar cheol na logainmneacha agus gurb é sin tús na filíochta domsa mar just bhain draíocht domsa leis an chéill agus an míniú a bhí taobh thiar de na logainmneacha. Tá mé ag dul a léamh anois dán bunaithe ar an bhrídeach sí, nó The Fairy Bride, agus bunaithe ar logainm fíorálainn i gContae Mhuineacháin, sin Cluain na hEorna or The Barley Meadow. Agus tá sé spéisiúil an dóigh a n-aistríonn Peter an dán seo mar tugann sé barley after grass air so saghas míníonn sé tugann sé an míniú seachas is dócha seachas an ceol a bhain leis an logainm féin ach tagann sé trasna sa dán an ceol chomh maith. Cluain na hEorna I gCluain na hEorna dúisíonn na smólaigh is na ngeithleog is na hEanaigh Gheala Éiríonn an bhrídeach sí, sioc bán ar talamh mar shról bhí na síoda uirthi, Filleann an Bonnán Buí athuair ar a chluain, tionlacan ceoil na ngiolcach taobh an tsrutháin, éiríonn sí leis na fuiseoga le breacadh an lae, téann sí faoi cheilt sna fearnóga, eitlíonn sí thar abhainn a ólann machairí thíos fúithi, filleann sí san eiscir an bhrídeach sí le fuineadh na gréine.

you know, that's kind of relevant to us all as well in terms of difficulties with intimate relationships and commitment etc. Umm so just ag dul ar ais mar gheall ar an grá agus mar sin de, agus an dá thaobh den ghrá is dócha go bhfuil sé tábhachtach domsa kind of a bheith ionraic i mo chuid scríbhneoireachta mar gheall ar mo thaithí ar a bheith i mo bhean agus mo thaithí ar an cholainn féin. agus an dúil agus an mhian agus is dócha gur saghas mistéir atá i gceist le colainn na mban go pointe, go bhféadfá sin a rá ó thaobh an taithí inmheánach mar amuigh sa saol tá go leor miotais mar gheall ar cúrsaí gnéis agus mar sin de ach domsa sé an rud is tábhachtaí ná an taithí inmheánach suibiachtúil i ó thaobh mo cholainne agus mar sin de. Agus tá mé ag caint mar gheall ar phian agus phléisiúr sa dán seo. Cealg. Ba bheach im chroí thú, tháinig tú amach ag bláthú trí mo chíocha is ba chealg mhilis iad na póga. Cealgphóga do mo chealgadh, phrioc tú mé le briathra míne, D'eitil mo chroí is lúb mé fúat i mo bhláth dod chomh i mo ghas. D'oscail tú mé i mo dhoras meala is d'ól tú uaim gach aon mhilseacht. Anois tá mo cholainn breactha le cealga gormdhearga, buailte le seodchealga corcra, clúdaithe le baill fuatha, baill seirce ó bharr go sáil. Ehm, so, cineál meascán den Ghaeilge agus den Bhéarla á labhairt agam inniu ach.

in question when one opens oneself up as a poet to be translated into another language and then to be possibly assessed in that language, you know, as a poet. But an t-aistriúchán anseo, tá mé iontach sásta leis agus an dóigh gur fear a d'aistrigh é, bhí leochaileacht sa bhreis i gceist ach bhí muinín agam as Peter agus

Ach so, is dócha, níl mé cinnte cá mhéad am atá fágtha agam, ach ba mhaith liom b'fhéidir dán ar an teorainn a léamh anois. Agus níor smaoinigh mé faoi, you know, ag an am, nuair a bhí mé ag fás aníos, bhraith mé, right, tá sé seo an-normailte ar fad, dul trasna na teorann agus na saighdiúirí agus na bratacha agus na ceisteanna agus é sin ar fad ach. Ní raibh uainn ach cuairt a thabhairt ar mo sheanmháthair, mar ba thuaisceartach í mo mháthair, agus muid inár gcónaí ar an taobh eile den teorainn i Scairbh na gCaorach, i gcroílár na trioblóidí, ach bhí uirthi dul ar cuairt chun a máthair a fheiceáil, so is minic go ndeachaigh muid thart ar an teorainn sin in Achadh na Cloiche, agus. It was part of the death triangle and there were many people who were actually killed at that border point. Ach baineann an dán seo le tost, is dócha, agus leis an fhoréigean, agus baineann sé le cúrsaí caidrimh taobh thiar de sin chomh maith. Trasnú na teorann. tost. Cibé rud a deir tú ná habair a dhath, coinnigh do chloigeann thíos is do bhéal faoi ghlas. Bíonn dhá insint ar scéal agus dhá leagan déag ar amhrán, ach anseo thart ar an teorainn tá ár mbealaí féin againn, is scéalta gan insint, scéalta gan insint cód tosta, omerta. Tarlaíonn sé in achan caidreamh foréigneach. Agus tá mé iontach sásta leis an aistriúchán anseo le Peter mar cé gur as Contae na Mí é agus ciallaíonn sé sin go dtuigeann sé an cúlra tuaithe, tá saghas, tá tuiscint aige freisin ar an teorainn agus an tuaisceart freisin. So, border crossing, sealed lips, ne'er a word. Whatever you say, say.

Um. So, uh, is dócha go léifidh mé trí nó ceithre dhán eile, má tá sé sin ceart go leor, cúp, cúpla ceann, um, goirid. I would just like to read maybe some harvest poems being this autumn time of year and for us kind of get that feeling of some of the place names as well. Fómhar, Craobh Liath, i measc na mbeitheanna geala, amharcaim amach ar ghort órga, Gealach na gCoinleach, le clapsholas corcairghorm ar an bhealach romhainn sa spéir, rian na gealaí báine. Harvest, Creevelea, grey branch or bough, from a grove of white birches I plenish my sight with a field of bright gold.

So, b'fhéidir dhá dhán eile agus fágfaidh mé ansin é. Léifidh mé an dán Capall Bán do mo Mháthair arís, ag caint mar gheall ar an grá agus an chailliúint freisin, agus léiríonn an dán seo an chumhacht is dócha mhothúchánach atá ag an Ghaeilge rudaí cosúil leis an chumha agus an brón a chur in iúl ar bhealach. Capall Bán do mo Mháthair. Tá capall bán fút, a chroí, capall bán na síoraíochta, capall bán an tsuaimhnis, capall bán na séimhe. Ná bíodh ort aon sceimhle, beir greim ar a mhoing, capall bán caoin fút, capall ceannann fút. Coinnigh greim air is tú dul thar tairseach. Caithfidh tú dul thar tairseach, sin an méid, a chroí, is beidh do chapall bán fút nuair a théann tú go dtí tír na meala nach bhfuil dul inti go fóill, the old grey mare. Agus tá sé spéisiúil go n-aistríonn Peter an capall bán go dtí the old grey mare.

If we go back to sixteen oh seven and the flight of the Earls, Teitheadh na nIarlaí, Bhí ar na hIarlaí, bhí orthu cinneadh a dhéanamh agus an Chuntaois Thír Eoghain, sin Caitríona Caitríona Nic Aonghusa, bhí sí pósta le Aodh Mór Ó Néill, an Taoiseach ansin, agus. Chuir seisean, nó an tIarla, gabh mo leithscéal, ach chuir seisean iachall uirthi dul ar an bhád chun cabhair a fháil ó na Spáinnigh, ach bhí uirthi a mac a fhágail ina diaidh. Agus tuigeann muid ar fad scaradh faoi láthair is dócha tar eis na réimsí dianghlasála a bhí ann. Okay. So Scaradh na gCompánach, labhraíonn Caitríona Cuntaois Thír Eoghain ar bhruach na Feabhaile, Tuar a tháinig chugam i dtaibhreamh, glaoim chugaibh a fheara d'impí an t-imeacht seo ní tairbheach, mar a scaiptear deatach is amhlaidh a scaipfear muidinne, mar chéir i láthair na tine is amhlaidh a leáfar. Insint ag caoineadh gaoithe ar a bhfuil i ndán dúinn sa leabhar ag an fhiach dubh, é sin nó i dTúr Londan, mo mhac óg, mo mhuirnín Conn, mo leanbh féin, mo laoch-sa, gan é ach cúig de bhlianta faram is gach aon snáth le réabadh fonn a bhí orm an chéad lá riamh éirí den turas go Ráth Maoláin ach chuir m'Iarla orm dhul ar aghaidh is ár mac a fhágáil faoi lámh an Ghaill

Thug tú turas iontach dúinn ansin timpeall ar do chuid filíochta agus na téamaí éagsúla a bhíonn á phlé agat. Dar ndóigh, braithim go bhfuil, go dtuigeann tú féin go bhfuil an-chuid leochaileacht le fáil i do chuid filíochta agus ceapaim go bhfuil sé ráite agat fiú, an rud atá ann san fhilíocht ná friotal a chur ar mhothúcháin agus taithí agus tú féin a chur ar taispeáint. An raibh sé sin i gcónaí éasca duit? Ceist, gabh mo leithscéal. Tá mé ag smaoineamh, yeah, nuair a deirim gur mé féin atá ar taispeáint, is dócha gur cineál persona filíochta freisin, mar bíonn an tsamhlaíocht i gceist chomh maith, nó cuid den sícé nó den chomhfhios. Is dócha nach raibh sé i gcónaí éasca mar. Is dócha go pointe go gcaithfidh tú a bheith ábhairín cróga le leis na mothúcháin a nochtadh, ní amháin do na filí ach dúinn ar fad, má nochtann muid ár gcuid mothúchán tá muid saghas leochaileach. Ach tá spéis agam sa dóigh a gcuirtear na mothúcháin in iúl trí mheán na teanga agus uaireanta agus bhí mé ag éisteacht le hÁine aréir, Ag léamh as a cuid filíochta, uaireanta tagann na mothúcháin trasna níos mó sna dánta ar an ghrá don áit dúchais agus tá na mothúcháin le cloisteáil sna logainmneacha agus nuair atá nuair atá file ag cur síos b'fhéidir ar chrann nó ar chapall nó rud éigin go bhfuil na mothúcháin saghas le fáil go neamhdhíreach ar bhealach, bhfuil fhios agat, so ehm tagann na mothúcháin trasna fiú nuair atá muid ag cur síos ar rud álainn taobh amuigh dúinn féin eh agus ehm so ní raibh sé i gcónaí éasca ach yeah gabh mo leithscéal, rud b'fhéidir go bhfuil ceangal pearsanta agat leis. Ach is dócha gur sin a bhí i gceist agam, go mbíonn tú cineál, go háirithe do chuid filíochta, braithim go léiríonn tú an-chuid faoi do chuid mothúchán féin agus na rudaí a tharla dhuit ar shlí. Ach b'fhéidir go bhfuil sé sin, nach bhfuil sé chomh oscailte sin is a mbraithim go bhfuil sé, ón bhfilíocht féin. nó níl aon dabht go raibh ach is saghas gur chabhraigh sé liomsa na dánta seo a scríobh agus dá mbeinn ag dul thart bíonn tháinig na línte chugam thosaigh mé ag smaoineamh mar gheall ar capall thosaigh mé ag smaoineamh ar an leaba ospidéal bán agus thosaigh mé ag smaoineamh ar capall bán agus tháinig an líne chugam tá capall bán fút agus thosaigh mé ag smaoineamh right go bhféadfainn é sin a fhorbairt agus gur chuala mé an nath sin i Rann na Feirste so ehm an dóigh a n-oibríonn is dócha ár n-intinne mar fhilí ná go mbíonn tá muid gafa le focail you know tá muid gafa le focail agus bíonn na focail agus na híomhánna agus bíonn macallaí ag dul i mo chloigeann an t-am ar fad like nuair a nuair a dúirt mé an dán sin ba bheac im chroí thú like, bhí mé ábalta na mothúcháin sin ar fad a bhaint ach bhí mé ábalta freisin samhlú go raibh beach fíorbheag ag dul isteach ionam agus go raibh sé ag cruthú an-chuid deacrachtaí inmheánacha agus mar sin de so an rud faoin ealaíon ná tugann sé guth duit agus tugann sé bealach duit le b'fhéidir rudaí nach féidir a rá a chur in iúl. ar bhealach agus ach taobh thiar de gach rud tá an grá don teanga is dócha agus do na focail agus an dóigh go bhfuil tú gafa le focail, le rithimí, le ceol, leis an dóigh a bhfuil daoine a rá rudaí leat mar shampla agus éirím an-gafa leis sin agus téann na focail thart agus thart i mo chloigeann agus bím ag smaoineamh faoin tón agus cén dóigh ar dhúirt duine éigin rud éigin nó nuair a fheicim crann nó rud éigin nó Nuair a fheicim bloc fráinne bím saghas, tá sé an-deacair a mhíniú ach ceapaim go raibh an ceart ag Seán Ó Ríordáin nuair a thosaigh sé ag caint mar gheall ar an gcapall agus an brón i súile an chapaill agus mar sin de ach is saghas grá atá taobh thiar de gach rud mar grá don rud atá thart ort agus. bealaí le rudaí a chur in iúl agus uaireanta níl muid cinnte ar chor ar bith cad iad na mothúcháin atá againn agus cabhraíonn sé leat rudaí a chur in iúl nárbh eol duit fiú gur mhothaigh tú ach ag deireadh an lae is cuma más mise nó duine eile a scríobh na dánta bíonn na mothúcháin seo againn ar fad ach Bíonn deacrachtaí againn iad a chur in iúl trí mheán na teanga mar tá bearna idir focail agus mothú ach sin an áit domsa go mbraithim go dtarlaíonn an fhilíocht sa bhearna sin agus dar ndóigh tá bearna idir an dá theanga agus bhraith mé uaireanta go raibh an Ghaeilge ábalta níos mó den phaisean, den chumha, den bhrón. a chur in iúl domsa mar gheall ar na gutaí. Agus dá mbeadh leisce ort riamh ábhar ar leith a phlé, mar shampla an dán a bhí agat ar cholainn na mban ansin, agus a bheith tuirseach de do cholainn féin, an mbeadh leisce ort téamaí mar sin a phlé riamh, nó aon téama eile? leisce, is dócha. Bhuel, tá sé an-deacair. B'fhéidir gur drogall an focal ceart ansin. An bhfuil aon you know téamaí atá pléite agat nach raibh uait iad a phlé ach gur bhraith tú go raibh ort iad a phlé? Yeah. Bhraith mé sin ceart go leor, yeah. Agus like aon rud a bhrúnn muid síos ansin ionainn féin, tagann sé suas go minic. Ach rud atá deacair nuair a léann gaol gairid leat dán agus. nach n-aontaíonn siad leis an rud atá tú ag cur in iúl nó go mbraitheann siad gur chóir duit cinsireacht a dhéanamh ar rud éigin. I mean, an cúlra, tagaim ó chúlra an-choimeádach, an-Chaitliceach agus ní fháiltítear roimh an chaint mar gheall ar an ngnéas agus fiú, you know, tá, tá sé sin ann. So. caithfidh tú briseadh amach as na rúibricí sin agus as an chinsireacht agus tá fhios agam go bhfuil sé sin tábhachtach i do chuid filíochta féin ach is cuma, like, tá tú ag dul ag cur isteach ar dhuine éigin má scríobhann tú, is dóigh liom, ach caithfidh tú a bheith cróga agus caithfidh tú saghas d'fhírinne féin nó an cló ceart mar a thug Seán Ó Ríordáin air ach em. ar bhealach like ní bhaineann sé liomsa you know is is duine mé as as measc mílte na mílte mílte daoine ach just tagann an fhilíocht tríot so níl ionat mar fhile ach saghas meán cumarsáide you know na rudaí mar is saghas mothúcháin uilíocha atá i gceist go mbraithim iad. Tá an cheist sin an-spéisiúil mar gheall ar you know agus go háirithe ó thaobh na n-aistriúchán, bhí sé éasca go leor nuair nár thuig cuid de mo theaghlach na dánta ach ansin nuair a léigh siad an Béarla is dócha agus ní hé go bhfuil aon rud ró-chonspóideach ann ach eh fós féin I mean sílim go mbíonn mná an-chiúin go ginearálta faoin fíor-thaithí a bhíonn acu ar an-chuid rudaí. so mar ní bhíonn siad ag iarraidh cur isteach ar dhaoine eile agus ní bhíonn siad ag iarraidh an fhírinne shearbh b'fhéidir a insint i gcónaí but braithimse em goidé do bharúil féin faoi sin a Chiara? Em braithim bhuel ar dtús dúirt tú an fhírinne shearbh ansin ach braithim i do chuid filíochta is féidir leat an an fhírinne a rá ach ní bhíonn sé searbh riamh mar tá bealach chomh binn agat le focail bíonn sé chomh galánta ach em Yeah, is dócha domsa braithim um, agus mé ag scríobh go, go ndeachaigh mé ar aistear cineál agus ag an tús nach rachainn in aice leis an fhírinne, b'fhéidir go ndéanfainn iarracht rud éigin a rá ach go mbeadh an-chuid fágtha ar leataobh agam. Ach anois agus mé ag scríobh um, le níos mó ama, tá mé níos sásta b'fhéidir an chloch sin a phiocadh suas agus féachaint cad tá thíos faoi is na mothúcháin gránna a léiriú nó just an taithí ghránna a léiriú agus cinnte bhraithfeá cineál toisc go mbíonn an oiread sin fear ag scríobh filíochta nó ag scríobh go ginearálta nó ag fáil níos mó airde as a chuid scríbhneoireachta go mbeadh leisce ort mar bhean a bheith ag tabhairt amach faoi do stádas mar bhean ar shlí mar nach ábhar ródheas é. Ach i ndáiríre braithim go bhfuil, b'fhéidir, athrú tagtha, nó b'fhéidir nach bhfuil ann ach go bhfuil mise tagtha in aois, ach is breá liom taithí na mban a léamh agus just fáil amach, ó, braitheann siadsan faoi chois freisin, nó is fuath leo é sin freisin, nó a leithéid de sin. So, tá mé ag déanamh iarrachta níos mó de sin a léiriú i mo chuid filíochta is a bheith níos ionraice. Agus b'fhéidir ar an ábhar sin, b'fhéidir go léifidh mé cúpla dán anois agus beidh linn an plé le cloisteáil. Ok, go breá. So, cuirfidh mé mé féin i láthair b'fhéidir. So, is mise an Scríbhneoir Cónaithe le DCU i mbliana, so ciallaíonn sé go bhfuil mé ag obair le Caitríona, bhuel, bhí mé, níl cead againn san fhoirgneamh mórán le déanaí, ach yeah, bhunaigh mé an oíche Mic Oscailte Reic roinnt blianta ó shin, cúig bliana ó shin anois, agus bíonn filíocht ó bhéal, rap, ceol, scéalta agus roinnt eile le cloisteáil ann. Tá mo chuid filíochta léite agam i Nua Eabhrac, i Londain, sa Bhruiséil, sa tSualainn agus sa bhaile anseo in Éirinn, agus anois ar an idirlíon freisin ó bhí mí an Mhárta ann. An-chuid. In 2019 ceapadh mé i m'ambasadóir le hÁras Scríbhneoirí na hÉireann agus i mo chuid. I measc mo chuid coimisiún áirítear RTÉ, BBC, TG4 agus The Irish Writers Centre agus tá mo chéad chnuasach filíochta idir lámha agam faoi láthair agus b'fhéidir go bhfaighidh mé cúpla leid as Caitríona air sin ar ball beag. Ach cuirfidh mé tús leis an léamh anois agus bhí mé cineál spreagtha agus mé ag smaoineamh ar an chineál comhrá a bheadh agam le Caitríona, bheartaigh mé b'fhéidir na dánta níos níos seirbhe a sheachaint agus rudaí atá cineál leochaileach a phiocadh amach just le go mbeadh cineál níos téama ar leith ann nó b'fhéidir just ábhar plé fiú idir mé féin is Caitríona ar na difríochtaí agus na bealaí difriúla go mbíonn muid ag plé lenár dtaithí mar mhná so an chéad dán a léifidh mé

Seo an dán a phreabann i mo chroí do gach fear gan iarraidh, fir a fheiceann bean is a fheiceann folús, poll le líonadh, cuireadh oscailte beag beann ar a mianta-sa, fir nach dtuigeann an difríocht idir cairdiúil agus leithleasach, idir ciapadh agus radaireacht, idir spraíúil agus bagarthach. Seo dán crá. Níl uaim hello a rá, níl uaim comhrá, níl uaim ligint orm go bhfuil mé ag gáire, níl uaim do bhod, glac an nod. Uaitse, níl uaim aon rud, níl uaim suí leat, níl uaim luí leat, níl uaim aon bhaint in aon slí leat, níl uaim do bhod. Glac an nod. Uaitse, níl uaim aon rud. Níl uaim deoch. Níl uaim bheith buíoch. Níl uaim go gceapfá go bhfuilimid le foc. Níl uaim do bhod. Glac an nod. Uaitse, níl uaim aon rud. Níl uaim do bhod. Glac an nod. Uaitse níl uaim aon rud. Uaitse níl uaim aon rud. So, an píosa sin, tá sé spéisiúil i dtaobh an aistriúcháin de. Go raibh maith agat. Níl mé chun é a aistriú, cé go bhfuil sé aistrithe agam. Braithim go bhfuil sé an-gharbh i mBéarla. mar gheall ar, is dócha, macallaí na bhfocal, just úsáidtear iad mar mhasla i mBéarla níos mó, mar i nGaeilge, braithim, like, tá bod ann ach is ball coirp é agus ní úsáidtear é mar mhasla an oiread sin é, ach má tá tú chun glan-aistriúchán a dhéanamh air tá sé an-gharbh agus braithim go gcailleann sé cuid den chumhacht as sin. Ach sin dán crá agus b'fhéidir léiriú ar an gcineál feirge a bhíonns i mo chuid filíochta ó am go chéile. Ach tá mé chun, mar a dúirt mé, cineál dul ar aistear eile inniu agus tosóidh mé leis an gceann seo. Tá sé sin ar fheabhas ar fad mar tugann sé cead don bhean diúltú, rud nach dtarlaíonn sa tsochaíocht, ní chuirfidh mé isteach ort. Bhí sé ar fheabhas. Yeah, tá sé spéisiúil mar is cuid, cuid den saol em do, do bhean ar bith é is dócha a bheith em do chuid aird you know bheith, daoine bheith ag cur isteach ar agus ag lorg do chuid aird em ach le roinnt míonna anuas ní raibh sé sin ann, ní raibh mé amuigh i dtithe tábhairne, ní raibh mé ag clubanna oíche, ní raibh mé in áiteanna go mbeadh daoine cineál do mo chiapadh sa chaoi céanna. Agus tá sé spéisiúil just go mbraithim cineál difriúil faoi mo chorp féin agus faoi faoina bheith i láthair nuair nach bhfuil mé i lár slua, nuair nach féidir le duine greim a fháil orm agus nuair atá masc á chaitheamh agat tá sé an-éagsúil, braithim, ach sin scéal eile. Anois tá mé chun ceann a léamh dar teideal Taos Fiacla agus baineann sé le deireadh caidrimh. Taos Fiacla. Rith mé as taos fiacla inniu. Ní raibh smiodar fágtha sa tiúb. Chuardaigh mé gach cófra sa teach ach níor aimsigh mé tada a dhéanfadh an jab. Faoi bhrú, scríob mé mo scuab ar an ngallúnach láimhe agus líonadh mo bhéal le sobal tiubh láidir agus géarbhlas dodhearmadta. Ceacht foghlamtha. Níl aon ní ar aon dul le taos fiacla. Nuair a scaramar, a chroí. Chuardaigh mé ionadaí, ach drochbhlas a bhí orthu ar fad. Ceacht foghlamtha, níl éinne ar aon dul leatsa. Is trua nár thuig mé sin sular rith mé as, sular rith mé as, sular rith mé.

If only I knew that before I ran out before I ran out before I ran So léiriú beag ar, is dócha, deireadh caidrimh ansin agus a bheith cineál croíbhriste in tar éis beagán ama. Uaireanta ní thuigeann tú ag an am cad tá déanta agat agus féachann tú siar le aiféala. So. An chéad dán eile a léifidh mé ná ceann an-ghairid darb ainm 'Searbh Mhilis' agus tá sé bunaithe ar an dán 'Subh Mhilis' le Séamus Ó Néill agus baineann sé le colainn na mban agus theastaigh uaim é a léamh toisc go mbaineann sé le míostrú agus go bhfuil an oiread sin, bhuel, easpa cainte, is dócha, faoi mhíostrú agus go raibh caint faoi, caint ann faoi nuair a bhí an fógra Tampax sin i mbéal an phobail le déanaí. So seo. searbh mhilis, agus léifidh mé an bundán ar dtús. Subh Mhilis le Séamus Ó Néill Bhí subh mhilis ar bhoschrann an dorais, ach mhúch mé an corraí ionam a d'éirigh mar smaoinigh mé ar an lá a bheas an bhoschrann glan agus an lámh bheag ar iarraidh. Agus an dán liom ná Searbh Mhilis. Bhí fuil thriomaithe ina smál ar mo bhríste, ach mhúch mé an corraí ionam a d'éirigh mar smaoinigh mé le háthas, cé nach raibh mo bhríste glan, go raibh lámh bheag ar iarraidh. So, tá sé ceapthaí a bheith spraíúil agus greannmhar agus tá súil agam gur féidir le míostrú a bheith spraíúil agus greannmhar. Agus críochnóidh mé le dán beag ar ábhar an- éagsúil arís. Baineann sé seo le éad. Bhí mé páirteach i dtogra le file ón mBreatain Bheag agus file ó Alba agus bhíomar ag plé lenár dteangacha fhéin agus ag breathnú ar theangacha a chéile agus is dócha, bhuel cainteoirí dúchais a bhí iontu beirt agus d'fhoghlaim mise Gaeilge nuair a bhí mé níos sine agus mar sin tá mé i gcónaí ar an imeall agus ní ní bhraithim go mbainim le saol na Gaeilge i gceart agus braithim i gcónaí cineál leochaileach faoi so agus muid ag caint faoi faoina bheith leochaileach seo bealach amháin go bhfuilim an-leochaileach ar fad agus em tá sé spéisiúil mar má tá Gaeilge agat breathnaíonn daoine nach bhfuil Gaeilge acu ort ar nós go gceapann tú go bhfuil éirí in airde leat nó rud éigin in amantaí just go gceapann tú go bhfuil tú níos fearr ná iad nó go mbaineann tú le saol na Gaeilge ach an rud ná má fhoghlaimíonn tú Gaeilge agus mura bhfuil baint agat leis an teanga ó dhúchas braithim nach mbeidh tú i nach féidir liomsa, ar aon nós, a bheith kind of i lár, i gcroílár saol na Gaeilge i gceart riamh agus beidh mé i gcónaí cineál leochaileach faoi sin ach níl aon neart agam air so seo dán ar an ábhar sin. Ainmhí eile ar fad. Is mise an sionnach uirbeach, giobalach leathdhrioballach aonsúileach. Is iontach le muintir na cathrach spléachadh orm a fháil, meabhrú dóibh gur ann dom fós, dá ndeoin nó dá n-ainneoin. Is mise an sionnach uirbeach, coimhthíoch i mo bhaile féin. Is maorga mo scáth i bhfad sa chróntráth. Ach i gcóngar, níl ionam ach insint sheang de scéal mo shinsir, sách. Scríobaim fuílleach kebab óna chlúdach le mo chrúba. Éalaím ó bhaol gluaisteán de ruathar. Corruair, is mé ag tabhairt rúid faoi fhrancach, blaisim rian fola an dúchais ar mo theanga. Ansin, táim ag seilg faoi sholas gealaí i ngort féir, gan choincréit fhuar ná soilse saorga.

So, I mean, tá na híomhánna a bhí agat sa dán deireanach sin an-láidir ar fad agus léiríonn siad saghas an passion atá agat don teanga chomh maith. An bhféadfainn ceist a chur ort cén fáth go scríobhann tú as Gaeilge? Tuigim gur ceist í seo nach dtaitníonn le filí Gaeilge ach. Is dócha, bhuel, I mean, tá sé ceart go leor, mar is aisteach go mbímse ag scríobh i nGaeilge ar shlí, mar níl aon chuid de mo shaol i nGaeilge go nádúrtha. Téim amach agus lorgaím deiseanna an teanga a labhairt agus an teanga a úsáid. Is dócha. Bhí tusa ag caint ar na gutaí is a bheith tógtha le gutaí na Gaeilge agus cinnte like nuair a thosaigh mé ag foghlaim Gaeilge i gceart nuair a bhí mé dó dhéag nó trí déag is ehm an rud a chuir faoi faoi draíocht mé ná ehm na nas na nascanna idir na focail so you know go bhfuil comhfhocail ann agus go bhfuil siad bunaithe ar dhá fhocal you know éagsúla agus nach bhfuil sé sin ar fáil sa sa chaoi chéanna i mBéarla toisc go bhfuil Béarla ag tarraingt ar an oiread sin teangacha so ní bhíonn an oiread sin gaol idir na focail sa chaoi chéanna agus is dócha just go raibh mé faoi gheasa aige sin agus ag fuaimeanna na teanga freisin. Yeah, an-mhaith agus yeah, just ceist eile an mbraitheann tú go bhfuil tá tusa píos beag níos óige ná mise ach an mbraitheann tú go bhfuil do ghlúinse fiú níos mó ábalta labhairt amach mar gheall ar rudaí ná mar a bhí muidinne, b'fhéidir, daoine a bhí, bhuel, níl mé ag iarraidh caint mar gheall ar bhlianta agus glúinte ach an mbraitheann tú go bhfuil na mná óga anois, go bhfuil, an mbraitheann siad b'fhéidir go bhfuil na mná atá b'fhéidir deich mbliana nó fiche bliain níos sine go bhfuil siad ró cineál ciúin faoi chúrsaí agus nach seasann siad suas nó an bhfuil? Aon bharúil agat mar gheall ar sin? Em, níl 'fhios agam, ceapaim, you know, go raibh an-chuid daoine an-chróga sna blianta, em, a chuaigh romhainn, em, agus, you know, dar ndóigh le déanaí fuair, em, Eavan Boland bás agus bhí sise tar éis, you know, just an cosán a leagan amach, is dócha, em, do bhanfhilí, má cheadaítear an focal sin, em, a tháinig ina diaidh agus bhí sí iontach cróga agus thosaigh sí ag scríobh ar, ar rudaí, you know, ní thuigeann muid anois, is dócha, ní féidir liomsa tuiscint cé chomh difriúil a bhí sé go raibh dánta ann ar na téamaí sin toisc gur rud nádúrtha domsa é. Ach tá tá mé ag ceapadh go bhfuil mar gheall ar na meáin shóisialta, is maith linn sa lá atá inniu ann labhairt amach faoi éagóir agus rudaí mar sin agus dar ndóigh tá na dánta a léigh mé inniu, bhí siad cineál gairid i gcomparáid le an-chuid dos na dánta a dhéanaim. Uaireanta bheadh dánta liom idir 3 agus 6 nóiméad ar fhad ach braithim go bhfuil sé sin maith go leor nuair atá tú sa seomra le duine ach ar ar fhíseán ar líne braithim go bhfuil sé níos fearr just iad a bheith níos gairide ach leis an bhfilíocht ó bhéal tá nasc ann idir a bheith ag caint ar ábhar just fadhbanna sa sochaí is a leithéid de sin agus so tá sé sin ann i mo chuid filíochta agus Tá sé ann in an-chuid den fhilíocht a chloistear ag Reic agus oícheantaí eile atá cosúil le Reic. Agus tá mé bainteach le grúpa eile, comharghrúpa ealaíon darb ainm Aerach Aiteach Gaelach, a chuir mé féin agus Eoin McEvoy ar bun níos túisce i mbliana. Agus dar ndóigh, murab ionann agus taithí na mban, tá taithí an duine aiteach, Tá sé you know éagsúil agus rud ar leith, rud sainiúil é. Bíonn daoine atá éagsúil ar an teorainn agus tá muid ag iarraidh em just is dócha eilimintí dár saol a thabhairt isteach go dtí an lár you know is a rá hello is ann dúinn agus seo mar a bhraitheann muid faoi rudaí agus caithfimid is dócha é sin a dhéanamh ach cinnte b'fhéidir nach ndéanfainn é sin dá mbeinn beo ceathracha bliain ó shin, caoga bliain ó shin. Is iomaí difríocht atá i mo shaol toisc go bhfuil mé beo san am i láthair. Yeah, go maith. Agus thaitin na haistriúcháin go mór liomsa, Ciara, agus rinne tú an-jab orthu. Conas mar a bhí sé duit aistriúchán a dhéanamh ar do shaothar féin? Bhraith mé go raibh na rithimí go han-mhaith agus na rímeanna. em bhí mé chun an cheist sin a chur ort mar tá bhí aistriúchán leatsa léite agam ar em eh spealadóireacht ach ansin tá ceann le Peter Fallon dar ndóigh sa leabhar em so conas a bhraith tú faoi sin ar bhraith tú go raibh go raibh an ceann a rinne Peter an-éagsúil? Is dócha go mbeadh orm féachaint ar an gceann sin arís ach thaitin na haistriúcháin le Peter liomsa agus just gur saghas, gur thug sé beocht difriúil don dán, bhraith mé, agus an dóigh go dtuigeann sé saghas an cúlra tuaithe agus mar sin de so rinne sé an-jab ar an gceann sin, go háirithe a spealadóireacht leis na rímeanna agus mar sin de so thaitin sé sin liom. an togra leis an bhfile Ifor ap Glyn agus ansin Peter Mackay ó Alba, an bheirt fhile sin. Bhíomar ag déanamh aistriúcháin ar dhánta a chéile chomh maith agus bhí sé sin an-spéisiúil agus b'in an chéad uair domsa go raibh B'fhéidir gur aistríodh dán nó dhó liom ach bhí an-chuid díobh déanta agus bhí mé in ann breathnú ar an nGàidhlig agus agus rinneadh é in Albainis freisin agus bhí sé an-spéisiúil agus mar a dúirt tú, tá tú leochaileach nuair atá duine ag déanamh aistriúcháin ar do chuid filíochta mar b'fhéidir nach nach mbeidh an dán mar a gcéanna san aistriúchán ach caithfidh tú cineál d'ainm a chur leis ar shlí. Em. Agus go hiondúil déanaim aistriúchán ar mo chuid filíochta féin, ach níl fhios agam, i ndáiríre, in amanntaí braithim go láidir, em, gur, go bhfuil, gur aistriúchán é ceann amháin agus gurb é an bundán, agus in amanntaí an Ghaeilge a bhíonns ann agus in amanntaí an Béarla a bhíonns ann, agus in amanntaí bíonn siad ar comhchéim, braithim, oh, well, you know, seo an dán céanna sa dá theanga, em, ar shlí, like, tá siad co. chomh maith céanna lena chéile ach is cuimhin liom gur chuala mé Dairena Ní Chinnéide a rá go ndéanann sise an t-aistriúchán agus an bundán le chéile you know go mbíonn an píosa páipéir nó an doc nó cibé rud a bhíonns os a comhair ar oscailt agus go ndéanann sí obair ar an dá rud le chéile agus mura ndéanfadh sí é sin nach mbeadh sí in ann é a dhéanamh so ghlac mé comhairle as sin agus déanaim iarracht rudaí a dhéanamh ag an am céanna agus in amanntaí mura ndeinim é sin ní bhacfaidh mé le aistriúchán a dhéanamh. Tá sin fíor spéisiúil yeah agus bhí an ceann sin níl uaim do bhod an ceann sin nó Dán Grá I mean tá sé sin Tá sé chomh tábhachtach don ghlúin seo agus do gach glúin ban a bheith in ann 'ní hea' a rá agus an diúltú agus a bheith cineál soiléir faoi cá sheasann muid agus cá bhfuil na teorainneacha agus you know is dócha go stairiúil go raibh saghas eagla ar na mná a bheith ró díreach agus iad ag iarraidh iad féin a chosaint ó na fir nó diúltú do na fir, go raibh saghas eagla orainn go mbeadh fearg ar na fir so bhí orainn saghas sleamhnú amach nó saghas em ach chuir tú trasna an míchompord agus an you know an phian na síóige agus é sin ach bhí sé an-soiléir agus an-láidir bhraith mé so bhí sé sin Iontach, iontach tábhachtach agus iontach spéisiúil, go háirithe i gcomhthéacs an-chuid de na rudaí atá mná óga ag fulaingt sa saol príobháideach is sa saol poiblí agus b'fhéidir ag tabhairt an ceart don bhean é sin a rá amach os ard go glan neamhbhalbh. Ní hea. So bhí sé rós, yeah. An gcabhraíonn sé leat na dánta a scríobh mar gheall ar na téamaí sin? An mbraitheann tú go n-éiríonn leat rudaí a chur in iúl like agus a scaoileadh, scaoileadh le rudaí deacra uaireanta ar an dóigh sin? Braithim gur modh iontach é domsa mothúchán ar bith a chur in iúl, ach mar a dúirt mé, bhí nós ann, agus tá sé go tréan san fhilíocht ó bhéal, fearg a chur in iúl, agus ceapaim gur b'fhéidir gur thit mé isteach i bpoll ar leith, go raibh mé, nach raibh mé sásta scríobh faoi na mothúcháin níos boige, nó na mothúcháin níos dearfaí ar shlí, nó just rudaí ar nach bhfuil chomh díreach, mar tá rud éigin chomh díreach faoi fhearg agus you know tá sé chomh soiléir go bhfuil tú míshásta agus gur mhaith leat é sin a léiriú agus go bhfuil rud éigin uafásach ag tarlúint agus caithfidh tú an dán seo a scríobh. Ach leis na cinn eile tá sé. Tá siad cineál, téann siad timpeall agus deir tú oh you know is breá liom gur tharla sé seo ach no nach aisteach an cuid seo you know like tá sé níos oscailte agus bhraith mé go raibh mé ró ar taispeáint nuair a scríobh mé na rudaí sin ach ceapaim go bhfuil mé tar éis teacht timpeall air sin beagán. Sin an fáth go raibh mé ag cur ceiste ort faoin a bheith ar taispeáint nó faoin a bheith oscailte i do chuid filíochta mar bhraith mé go ndearna tú ón tús é. go raibh tú níos you know sásta scríobh faoi do thaithí féin nó a bheith níos oscailte gan a bheith i bhfolach taobh thiar d'fhearg nó rud éigin mar sin. Go raibh maith agat, yeah, I mean an-chuid de na dánta scríobh mé iad agus ní raibh mé ag smaoineamh go léadh éinne iad you know blianta ó shin nuair scríobh mé rudaí úra agus scríobh mé iad ar mhaithe le saghas turas sa teanga a dhéanamh chomh maith ach ansin sea agus is dócha an rud mar gheall ar an fhearg ná cad atá taobh thiar den fhearg ná an gortú so go minic sé an gortú atá taobh thiar den fhearg ach tá tá cúpla dán feargach agam fosta ach léim amach iad i nguth séimh uaireanta so ní bhíonn fhios ag daoine an bhfuil siad actually feargach. So, agus tá sé go maith an cead, cead sin a thabhairt do na mná a bheith feargach freisin, you know, mar is minic gur, you know, go ndearnadh cinsireacht ar female aggression. So, tá sé Agus- cineál tábhachtach go mbeadh réim, na, ra- an réimse iomlán mothúchán ar taispeáint, is dócha, nó againn le cur in iúl. Do you know mar níl fhios agam an n-aontaím leis an you know an meon dearfach a bheith i gcónaí ort I mean caithfidh tú a bheith kind of fírinneach go maith nach ea agus réalaíoch is dócha but so. Cinnte. An níl níl cur amach agam ar mórán filí atá dearfach i gcónaí ar aon nós. Bhuel is dócha go bhfuil tagtha chuig deireadh. na hoíche anseo. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leat as a bheith linn. Tá fhios agam go bhfuil tú an-ghnóthach le léachtaí agus chuile rud a bheith ar líne le déanaí agus caithfidh nach bhfuil sé sin éasca ort. Go raibh míle míle maith agat as an chuireadh, a Chiara, agus as cuireadh ón fhéile féin agus as do chuid ama féin, mar tuigim go mbíonn tú féin ana chruógach agus cruthaitheach le. leis an phost atá agatsa chomh maith ach bhí sé sin an-taitneamhach agus an-spéisiúil labhairt leat agus i gcónaí deas you know comhluadar file eile a bheith agat chomh maith chun rudaí a phlé mar Sin saibhríonn é. sé sin an taithí a bhíonn againn is dócha.

you know nach bhfuil an víreas ná an dianghlasáil do bhur mbualadh go ró-trom. em. agus sin é, is dócha. go mbaine sibh sult as an gcuid eile den fhéile, an Red Line Book Festival. tá mé ar an eolas go bhfuil an-chuid imeachtaí iontacha ar siúl acu agus em. go mbeidh siad ar fáil ar an idirlíon ina dhiaidh chomh maith leis sin. so sin é uaimse, Ciara Ní É. agus eh. Caitríona an bhfuil aon rud le rá agat seachas gur cheart do dhaoine do leabhar a cheannach? Míle míle buíochas le gach duine sa bhaile a d'éist linn agus tá mo leabhar ar fáil ar an suíomh idirlín Gallery Press so má théann sibh go dtí Gallery Press agus gabh mo leithscéal má fhéachann sibh air sin sin The Talk of the Town an teideal atá air so www.gallerypress.com Go raibh míle míle maith agat.